Però non ti ndi ses assiccau? Non ti fait assiccai, bisi ca est moddi moddi custu, est bellu meda, dd'at fatu Samueli Correddu. Samueli Correddu, e de innui est Samuele? De Ortacesus.
Mi praxit. Bellu.
Strafanada.
Oh, dai, però immoi tocat a si sistemai poita ti nd'apu scidau ca est po incumentzai. Su programma de Vixeddu. Ah, est berus, su programma de Vixeddu. E oi chistionant pròpiu de de cosa diaici, ddu at unu picioccu chi soat, cosa sarda. Ah si, e chini est? Ma abeta, ddu depu tenni scritu in cancu logu.

Custa xera a tui chini ti dd'at donada? E dda portat giai su strumentu, no est chi mi dd'apat donada genti.
Ma no ti ndi 'onta, candu ti 'onta su strumentu no ti ndi 'onta de xera, po ndi Si, e dinai puru mi 'onant, segundu tui. Però po nai chi si ndi tirat sa xera de s'ancia, tui cumenti fais? No ndi portat pagu pagu de scorta, de solitu candu su strumentu est in unu strumentu intreu dda portat de scorta. Ascurta, ma e s'ancia in sardu cumenti si narat? Sa cabitzia.
Sa cabitzia, ah. E custu est su tumbu. Ma su tumbu custu si podit smontai? Fabì.
Fait a ndi tirai sa parti de basciu, bisi. E aici, ah, bisi. Aici podu ddu crutzai pagu pagu. Poi chi ddu soas chentza sa parti de basciu cambiat. Poita essendi prus crutzu. No no no, beti beti ca ddu 'ollu provai diaici puru. Aici fait prus sonu fait. Parit sa navi. Bai is trempas tundas meda mi funt essendi. Boh. Toca immoi. Ponidda a postu ca si castiaus su programma ca est acanta de incumentzai. Eia.
Però lassamidda innoi a costau ca mi praxit. Accostadidda a costau.
Custa faina est fata cun s'agiudu de sa Regioni Autònoma de Sardigna, imprentas duemilla e binticincu, duemilla e bintises, lei de sa Regioni bintiduus de su duemilla e dexiotu.

Salude a totus, beni benius e beni torraus e beni agataus a Corrias de Fogu, su programma de RTS po arrexonai de su mundu de oi in sardu. Seus in diretta in su canali setantanoi de su digitali terrestri, Facebook, Youtube. WhatsApp puru, su numereddu est incuni in basciu po si mandai messàgius e cumplimentus, tanti crìtica non ndi ligieus. Dònnia cida depeus arrexonai de un'argumentu de importu, custa cida puru, gràtzias a Deus, depeus arrexonai de un'argumentu de importu mannu cun d-unu òspiti de importu mannu puru, is istrumentus traditzionalis cun Luca Schirru. Bona sera a totus.
Pam panabam panabam. Su sonixeddu puru. T'apu fatu sa sonada puru, cuntentu? Comenti istas e ita parit de custas partis? Totu beni, totu beni.
Totu beni?
Grazie, eia, Totu eia. beni.
Seus cumentzendi cun sa stagioni musicali, quindi Ah, no? nareus Ah, no? ca seus Cumentzendi a carburai. Immoi Eia, ndi eia, chistionaus, immoi eia. ndi chistionaus. Ascurta a mei, Luca, po is pagus chi no ti connoscint in Sardigna, deu gei ti connosciu, ma po is pagus ti depis presentai pagu pagu, Sa vida, sa bidda, s'edadi chi dda iscòvias, sa scola, pentzamentus, disigius, isperas po su tempus benidori, totu. Duncas, va beni. Là, t'ant giai iscritu, essu! Tantos saludos a Ivo de Santu Lussurzu, beni a bufare una bardentedda, Stefania. Umm, Stefania, giai mi ses nendi cosa. Si ponit coraggiu cussa po cumentzai a chistionai. Ndi bufas abbardenti?
Chi càpitat, chi nc'est? Chi mi ndi 'onant?
Là. Ite t'apo nau? Non pistis sa mesa?
Atente a non dare colpi sul tavolo. Nara.
Allora, dunque.
Presentadidda.
Seu Luca Schirru. Oh. E mi praxit a nai ca seu de Sirius, poita ca seu de Sirius, effettivamenti. De Sirius. Bivu in Cerajus, ma non s'iscarescit de innoi.

E... Teneus tres cuartu di ora, chi ddu fai? E già ndi contau cuatru puru. Fut sa festa de Santa Maria 'e Uda e deu... De Uda, eh.
Fui passillendi cun cun tzia mia e nonna mia poita ca andaus a biri sa sa festa po su po sa Santa e totu. E in s'ora 'e sa processioni, a sa manu cun nonna, totu in d'unu na una bancarella e e biu custu sonetu a buca e deu ancora no fut essiu mancu s'euru fut s'annu 'e cambiu de Ah custu ses tui, giovunu giovunu Eia fia piciocheddu Ah e ses piciocheddu diat essi, cant'annus teniast a innoi? Innoi fut una cumparsa de unu de unu film chi at fatu Ah custu est unu ite chi si narat unu Fortzis undixi annus, doxi annus Fotogramma est custu, no? Ehi, ehi, una, un'acodeddu. De su filmi.
De su filmi.
E comunque, megu 'e ti nai, biu custu sonetu a bucca e fut s'annu, comunque, de de cambiu tra sa sa lira e s'euru. E deu mi nd'arregodu, mama, po po essi unu pagheddu, nareus, autonomu. Là, su quadru puru t'ant fatu. Ehi, custu est unu, su, sa primu sonada in in pubblicu cun su sonetu a bucca po sa festa de sa patrona, cun su gruppu folk de Silìus.
Cust'omine chine esti? Eh, no, unu piciocu, Silviu, unu piciocu de su. Ah, mi pariat a pilus biancus. Tando fut in su gruppu. Eh. E comunque deu tenia su dinareddu po po mi pigai su su prangiu.
Non ti lasso chistionai.
Custus funt nonnu cun nonna.
Ehi, ancora ancora s'agatant?
No, non ci funt prus. Eh, in su celu siant.
Eh, una bella fotografia custa. Eh, toga.
E comunque tenia su su dinareddu po po su spassieddu, po po su prangiu, po is caramelleddas, sa, giocheddus diaici. Biu custu sonetu a bucca, andu acant'e tzia mia dd'apu nau, deu oi no potzu prandi. Ah no poita?
E poita? Ita cosa? Nau, poita ca su su inai chi tengu po po prandi, po totu sa cosa. Depus spendi.
Ah nau, deu ddu tengu giai spendiu. Ah no, ita ti depis pigai? Ah no, depu pigai una cosa. Ah candu mai, ma tui, ah no cussa no dda sciu, si mancu. No no, deu Su inai miu est. Ma non fiast mancu bonu a sonai ancora. No, no, no, no fut propriu una cosa chi apu pau, dd'ia sempri intendi a in bidda poita ca. E 'oliast imparai. Nc'at sempri stetiu sonadoris in bidda, specialmenti de sonetu, de de sulitu, de de custas cosas. E de inguni seu partiu, dopu su sonetu a bucca e is primus. Ma as imparau a solu a solu o as pigau lezionis? No, unu pagheddu ascutendi totus is antzianus, fintzas sa chi ci furant in bidda, unu pagheddu. Ah, ndi ddu iat? Si, si, nci nd'at ancora puru. Ancora puru? Nci at ancora puru sonadoris, si sonant a livellu, nareus, de omu, là, de spassiu, non est chi non dd'ant pigau cumenti una professioni, però ant, sonant. Tenint una funtzioni sociali cussu puru. Esatu, esatu, esatu, esatu

Eh certu, sa televisora cumenti dd'alluis? Cun su telecomandu. Cun su telecomandu, oh. Eh, ddu bisi ca ant giai incumentzau? Toca, setzidì beni. E no est lu mabi.
Puu però dd'as postu in su muru, su tumbu, tirandeddu ca poi si ddu poneus in bucca. Ca no est prus lìmpiu su muru de. De spiritosu.
Arrimaddu asuba 'e sa mesa. No, mi ddu chistu eu ca mi praxit tropu. E putzi putzi nci dd'as postu inguni. Deu no si ddu seghiu Samuelli.
No, ma poita no ti dd'at arregalau? No, oxi. Ti dd'at prestau?
Mi dd'at imprestau, mi dd'at.
M'at prestau feti su tumbu.

Dai, no ti dromas, ca ti ndi depu torrai a scidai, dai scidadi. Su mangianu nci siat unu casteddu oi sa. E ma custu picioccu ddu bis, est unu chi ndi scit, narat sempri ca cussus de Silius funt totu bravus, ti praxint. E deu nci nd'ascutu meda, essi.
Ma t'arregordas cussu de Silius chi aus intervistau a Tarragona?
Ah certu, Samuelli, Samuelli Samuelli cussu puru, Samuelli Arba. Samuele Arba, iaus intervistau. Est togu cussu puru, est totu teorias stranas però. Ehi, ehi, deu so.
Est togu.
Fos andaus innoi chi fut a Tarragona.
Tarragona. Tarragona si at totu spiegau beni beni beni su significau de is bandieras, poita inguni cambiant, poita ddoi est sa bandiera catalana e ddoi est cun d'unu simbulu a pati aintru, sentz'e simbulu, ita chi totu 'oliat nai, si dd'iat totu spiegau, poita Tarragona est unu de is logus innoi chi siont a su catallau e funtis prus chi ddu chi dd'allogant, eus a nai, prus prus sintzeru, e custu piciocu de Silius, cumenti cussu chi teis tui, e in stùdiu cun tui Fiebeddu, e custu piciocu Samuele Arba, o a no Arca est Daniele, un'atru piciocu, Arba, e issu iat fatu totu unscantu de cantzonis de De Andrè, e ddas iat totu tradusias in in catallau.
Ah. Est beru, sei, ai. Mancai custu piciocu dd'at a connosci puru. Oh, ma si seu praxia sonendi su tumbu, ah? Nc'isperrat Fiebeddu.
Seu bravu meda sonende su tumbu, sceti, però, po totu is sonus de totu su cuntzertu, insoma, nci 'olit tempus 'ncora. Custu picioccu ddu connosci? Samuele Arba, cosa ti narat? No, no.
Non ti narat nudda? Ah ca at tradusiu a De Andrè in catalanu, nci ddu podiat fai in sardu? In siliesu.
In siliesu, bellu sardu est. E femu narendi custa linna bella de innoi. Su sonetu, custu est arribau unu pagheddu prus a tradu, mi pari. Custu storicu est, no? No, no, no, no, modernu.

Ollu custu.
Ma sei de arratza, de famiglia? Eh, eh, no, no, no, no.
Tui sceti ses bessiu di aici, trotu. Ah no. E, e quindi apu pigau su, su primu su primu organeteddu ma, no, ma custu a... e totu via, no no no non, non fu custu.
custu ddu tengu ancora non sona prus poita ca dd'apu gasi scioddau dd'apu scioddau fratza de sonai oi sonai crasi e, e impari a su a su sonettu ia pigau is launeddas

sa Scolas e cosas.
No, mancu is social, poita ca ormai is piciocheddus chi funt, tenint totu, ddu rallentas a ddu fai, ddu fai biri YouTube sa manu innui si frimat. Invecias fut ancora a casseteddas, is primus discus e totu, e quindi fut rallenta, torra a ascutai, torra a ponni agoa, torra a Abarrat s'origa. a mandai. E tandus fut andau, ia fatu una pariga de letzionis cun Valerio Serra de Teulada. Ah, no ddu connosciu. Valerio Serra de Teulada, eia, de de Sonetu Valeriu Sedda. Serra.
Serra. De Teulada, bivit in Sìnnia. Non ddu connosciu deu, però. Sa curpa est sa mia. Eus fatu unu pagheddu de de cosa de. Repertoriu traditzionali, o no? sempri repertoriu traditzionali. E poi dopu m'at acucau cust'atra cosa. Però immoi deu, cioè, ses prus connotu cumenti sonadori de sonettu. Launeddas prus pagu, o no?
Chi nci ses ghetau. Mi praxint totus.
Però nareus ca cun su sonettu apo agatau cussu chi mi fiat fintzas Sa boxixedda tua isfogai de prus, mi fiat andai pagu pagu prus cun d'una marcia Ti praxit de prus?
No, mi praxint totus, Ti praxint totus?
Mi praxint totus e t'apu a nai, su su chi sa fèmina cun su sonettu, fintzas a livellu de de ballu campidanesu, poita ca po mei, po cantu mi riguardat, sonai su sonettu est a sonai a ballu campidanesu, poi totus is atrus ballus Bellu cantu siant funt cositeddas chi fatzu. E beniat Miriam Costeri, gei dda connoscis? Si si si. Ah no ca olit imparai su campidanesu. Dd'apu nau, là est su prus dificili eh. Su campidanesu est. Berus est. Est prus frorigiau. No, est unu ballu chi, allora nareus, deu fatzu s'esempiu sempri de sa pasta, cioè unu narat 'ollu papai unu pratu 'e pasta', ma ita pratu 'e pasta depit papai? Ddu podis papai in milli modus. Sa pròpiu cosa est su su ballu campidanesu, cioè tui sonas su ballu campidanesu, però ita ita 'ois nai cun custu ballu campidanesu, tui podis sonai su fiorassiu, prima 'e totu ca pigas su ballu campidanesu nascit cun is sonadas de is launeddas, quindi podis fai su fiorassiu, su puntu 'e organu, sa totus is sonadas chi connosceus de de is launeddas ddas apu torradas a portai in su in su sonettu poita ca Ma non sesi stetiu su primu, no? Gei no, nci nd'at stetiu giai... Fisarmonica, de prus, o no? Si, si, però nci nd'at stetiu calincunu prima de mei. Tipu 'e chini?
Narai nominis. Va bè, Giacobbe Longoni, unu de su prus recenti rispettu a mei, poi va bè, Paolo Zicca... Eh, Paoletto, oi. E is atrus chi ant unu pagheddu fatu... Certu. fatu custas sonadas. Prima de tui, ah no? Sì, sì, sì, no.
sì, sì. Oh, no.
Eh, bellu, bellu. Eh, moi chistionendi de fisarmonica. Mm. M'est arregodau su nomini de Fiorentinu Piras, Ziu Fiori, chi esti stetiu a certu, totu maistu de tui, berus? Allora, non esti stetiu maistu po cantu riguardat su strumentu, po mori ca deu fisarmonica, nario ca, cioè, Mm. dda sonu in domu ma tocat a serrai is ennas poita ca mancai no. Proidi. Però dda, dda sonu cun Fiorentinu però est eh. pigau unu bellu raportu poita ca issu beniat a bidda a sonai a, eh. a, a is festas a mei mi praxiat custu sonu mi praxiat propriu de, de intendi cioè mm. su, su ballu sardu chi apu sempri connotu est cun Fiorentinu Piras eh, deu seu, seu arribau candu giai sonau su sonetu eh.
Diversa meda in s'impostatzione. Eh, eh, beh, su sonettu est diatonicu, fa unu sonu, fat unu sonu oberendi, unu sonu serrendi. E sa fisarmonica invecias depit propriu. E cun Fiorentinu Piras seu arribau chi giai sonau su sonettu, però apo nau, deu tengu custu e 'ollu imparai a sonai cumenti sa fisarmonica, quindi cun Fiorentinu pigau unu pagheddu de Cun totu sa cun totu sa famìllia, cun Rolando e totu, teneus unu ancora unu bellu rapportu e mi praxit a a istroci cun su cun su sonetu. Est un ommàgiu, no est istrocidura, no? O no? Un ommàgiu, ehi, ehi. Sa gelosia de tziu Fiori puru. Ma scola a s'antiga non nd'as fatu, tipu acordau in domu 'e su de su maistu cumenti faiant is sonadoris prima? E allora, no, vabbè, deu eh, a domu de Valerio Serra andau a domu sua e eh. ancora tengu piciocheddus chi mega imparai moi e bandu deu a... Ah, moi ses maistu E ci passaus, ci provu, non ca seu maistu. Eh, però ndi tenis is scientis. Sì, sì, sì, sì, e tengu... Ddi, ddi fais sa scola a s'antiga, cioè andas... E allora, ndi tengu... O benint?
Eh, no, andu eu.

Salude a totus in istùdiu, unu salutu afetuosu a Ivo Murgia e a totu sa scuadra de sa trasmissioni. Bollu mandai un'imprassu corali a s'amigu miu Luca Schirru, musicista, là, straordinàriu t'at nau, eh, ànima generosa
e cumpàngiu de traballus, eh, bellus, gei ddu creu, crescendi prus e prus, ddu bisi? Est unu prexu, s'intendi, eh, certo. Mancai de atesu, tenit arrexoni. Eh, issu, eja. Però at nau una, ddu bisi, una bella energia, autèntica, aici at nau. Imprassidu a Riccardo Pittau puru, unu saludu mannu a totus. Gràtzias a maistu Mimmu. Un basideddu puru. Gràtzias, Mimmo.
Mimmo Morello. Eh, imoi s'at fatu un'assist ndi chistionaus de Mimmo Morello. Ehi, ehi, ehi, ehi, acabat su... Fut giai in... Fut giai in scaletta, però.
Fut giai in scaletta, Mimmo. Giai scaletau. Eh, de ita furiaus nendi? Eh de sa scola de is sabateris, scientis, iscola antiga e tesinanta.
Si, custas cosas, nci at varius piciocus chi megant de s'interessai a. De Sarrocu propriu fiast chistionendi. Si, de Sarrocu de sa scola. De Mateu Muscas.
Si, si, si, diapas, diapason. Diapason. Si narat sa, no, no est sa sua, deu e Mateu seus issu imparat launeddas e deu. Bellu nomini, dai. Seu, ehi, ehi, ehi, ehi. Ti praxit?
Sta, musicalmenti ddi stai. Gei ddi dexit. Bellu bellu, e scientis, ma leva noa ndi seis pesendi o no? A bellu a bellu, ndi tengu, nareus de, ndi tengu de ogni edadi e però nc'at, nc'at piciocheddus chi funt, funt andendi abastanza beni, promittint beni, candu ddoi est sa curiosidadi est sempri una una cosa. E de candu fiant is leoneddas chi fiant acanta 'e sparessi o no? Eh si, finas, imoi ndi teneus duxentus, ndi tenit Mateu puru, ndi tenit Orlandu medas de piciocheddus e nci nd'at varias scolas, varius sonadoris. Ma berus est custu contu de chi funt duxentus, chi seis duxentus? Forsis ant essi de prus. De prus puru. E tra una cosa e un'atra.
Poi bisongiat a biri ita intendeus po sonadori. Genti chi portat sonus in bucca ci nd'at, chi si ponit is sonus in bucca ci nd'at a bizefa. Est a biri ita ndi 'ogant a pillu. Però dai Su mancu portant su cosu e non portant un atru strumentu chi podet essi certu. Ascurta, imoi chistioneus pagu pagu de Mimmo giai e est stetiu gentili. Ca s'at mandau saludu. Unu grandu musicista calabresu de Zampogna. E de Launedda puru. E de Launedda puru. Eus fatu unu scambiu praticamenti. Deu mi seu interessau a sa musica calabresa e Mimmo. Cumenti est nascia custa cosa? Allora, Mimmo si seus connotus tramite s'amigu de Biddeputzu, Andrea Pisu e Giancarlu Seu. E certu ca ddus saludaus. Saludi piciocus. E apu connotu a Mimmo tramite issus e dd'apu connotu personalmente in unu viagiu chi at fatu cun Giancarlu Seu a Salerno, Mimmo fut beniu a si ndi pigai e issu mi connosciat giai a livellu de de intendiu sonadas, eia eia. E inguni si seus connotus e nasciu custu Custa amicizia nareus. Ehi, no est sceti a essi amigus. Amicizia, e poi seus. Progetus puru. E imoi unu pagheddu de una pariga 'e annus a custa parti si seus postus unu pagheddu a. Ma issu est interessau a sa musica sarda? E at bòfiu imparai. Si, si, si, si, at bòfiu imparai launeddas e. Ah, e ita cosa custu machìmini.
Bella sa musica est custu puru.
Eh, certu, certu. E seus stetius.

E ita eis fatu cun custus progetus? Allora, cun Mimmo eus fatu, va bè, deu so stètiu in in Calabria tramite tramite Mimmo. Là ddu bis a maistu Mimmu. Ah, ehi, custu est sa dì chi seus andaus a. Ita seis sonendi? Lassami intendi. Innoi seus sonendi però a repertoriu Bal Folk, non seus sonendi a repertoriu. Marco de sa regia, poni potenza pagu pagu.

In Molise, scusa, nelle Marche acanta de Castagnari. Seus andaus ca Mimmo ndi depiat arretirai unu sonetu. Seu andau po cussu, ia dd'apu fatu cumpangia, tenia su unu pagheddu de. Custu est su prus connotu, custu Castagnari, ddu connosciu deu puru de. Si, va bè, ci funt stetias. Però custu est istoricu, o no? E si, va bè, ci funt atras atras fabricas puru chi faint bellus sonetus, assolutamente. Però custu deu ddu connosciu, 'olli nai. Castagnari ormai est.
Est unu marcu storicu. Ehi ehi ehi. Ascutta, là. La la. Ci seus ancora, ehi. E si fut sartau, scusa. Ita femu narendi, e at sonau in Sardinnia puru, antzis in Pirri at sonau, in su festival Simponia de. Cun cun Mimmo eus fatu s'annu passau, cioè dus annus fait e s'annu passau est stetiu ospiti de Simponia, de su festival tra sardo e profano, Enrico Picchiri, Jonathan Della Marianna, Carolina, Orietta, ddus saludaus?
Eh, saludaus a issus puru. Eh, tanti, est totu pagau, prigà, chentu. Si podit fai. Orietta, si ndi potut. Eh. Unu bellu festival, ddu scius? Unu bellu festival, eus fatu. Ddu scis poita mi praxit, est propriu sa formula giusta chi tenint, poita faint s'ospiti strangiu,

Bellu progetu, e tui ses andau a innì e issu nd'est beniu a innoi. E quindi seus bella bellu, narant unu andat e unu benit. Est bellu aici, e custu Bal Folk, chi no est B-Folk, est un'atra cosa. No, no, Bal Folk est unu repertoriu europeu innui
finas genti prima de de mei e già. Gei no dd'eis inventau bosatrus. No, no, no, no, ant postu is launeddas e nosu seus provendi a pigai custa cosa de agatai, no sciu unu puntu de, de comunu. Eh, ma ndi scriis puru, cioè, cosa originali o no? Eh, allora... Cioè, chi non siat sardu, cioè, rep- Eia, no, no, repertorio no, sardu. ocannu in su in, mm, in, eh, in Simponia eus fatu Tra sardo e profano. su unu de, de repertorius de Mimmo, poita ca Mimmo fait finzas eh, Gràtzias ndi a fatzu Deus.
calancunu deu puru, però seu sempri si Tu ndi sonas a repertoriu Sì, eh, no, stràngiu?
mm, Ita Eus sonas?
unu- no, sempri a livellu de ball folk. L'inconnu de Limoise.
Mazu- eh, ma cussa est connota, però. E dda connòsciu deu puru, figurati. Ormai est arribada.
Ndi fais mazurcas e polcas. Unu pagheddu su repertoriu est de cussus, scottish, feus unu pagheddu de cositeddas bellixeddas e interessantis, dai. Cali est su ballu prus dificili de fai, segundu tui? Torrendi a su ballu sardu, su ballu campidanesi. Bravu.
Torraus a inguni. Sa risposta est giusta.
Torras a inguni. E frorigiau meda. Eh, unu ballu chi depis, depit essi sempri cun sa conca prus ananti de is manus. E poi cunfromma a su cunzertu cambiant is passus puru, a no? E cussu. Cioè chi est bonu su baddadori. Si, su. Ponit in fatu a sa sonada. E sa sonada ponit in fata su, est sempri unu. Certus passaggius, certas nodas, certas picchiadas. Esatto, esatto, esatto, est una cosa chi andat.
Candu est bonu su sonada. Candu est bonu fait sa basi. Strecosciada e via.
E fait.
Cale, a parte su campidanesu, atrus ballus? La, la maistru Fiorentinu. La, maistru Fiorentinu Piras in sa festa. In sa festa 'e Santu Diadoru in Sriugus. Una bella. Cando est tirada custa fotografia? Custa fotografia frotzis in su, o in su duamill'ecuindixi, duamill'ecatodixi, duamill'ecuindixi. E innoi cun chini ses? Ah, Totore. E innoi seu in domu de Totore Chessa, ehi, ehi. Ah, nci ses atziau a Irgoli. Ehi, ehi, ehi, sempri po fai. Issu ddi narat trieddas.
Eia, trieddas, est stetiu, bis, Totore est stetiu unu de. Est su primu chi dd'at arregistrau a sonetu. No, nci nd'at stetus, nc'est stetiu. Ma ca pesu sesus.
Tonino Masala, nc'est stetiu, e va bè nci nd'at stetiu atrus, poi va bè, in cussus annus. E totu custa crica 'e genti.
Ah, custu seus, custu seus nosu. Si, si, Balla Sardigna. Balla Sardigna e teneus a Orlando. Orlando, postu in mesu. Seus in Sciampitta a Cuartu, eia. Ocannu passau, o no? Si, si, s'annu passau.
Eh? Ehi, ehi, ehi. Balla Sardigna, Balla Sardigna. Eh, moi ndi chistionaus de Balla Sardigna, poi torraus a su ballu sardu chi m'interessat. La, e innoi ite ses fendi? A suta 'e terra ses? Custu est sa festa 'e Santa Bràbara in bidda e innoi is launeddas funt arribadas a suta 'e terra. Ita ses bistiu de minadori. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi.
Eh, s'ant po, s'ant postu a sgavai puru. Po sa, cun is obreris e varius.
Bellu, bellu. Ah, togu, togu. Ah, gente ammorigadu bi puru. Eh, A sutta terra puru. A sutta terra, A sutta terra puru. Eh, innoi aundi ses?
Innoi seus in domu de de Castagnari cun Mimmo. Ah, custu est Castagnari. Ehi, ehi, cun Massimu Castagnari, sa dì chi seus, Ah. sa dì chi seu andau. Dd'apu portau una pariga 'e launeddas puru de de apicai. Ah, bellu, bellu.

est nàsciu de, va bè, prima 'e totu est nàsciu de s'atòbiu tra deu, Mateu Muscas e Eliseo Maxia, deu tenende a che fai cun Cantu seis? Ah b'est una cricca! Seus in ses, seus in ses. E furiaus circhendi, sia cun cun Eliseo e Mateu, furiaus circhendi sempri de tenni custa, nareus, originalidadi. Oh. E ita ita fut s'originalidadi po nosu? Tenni una cosa chi fossit sceti de nosu. unu cantadori campidanesu furiaus circhendi, però chi cantessit ballus, poita ca nosi praxit a sonai ballus, totu s'atra cosa, tra una cosa e un'atra, Gigi Zuncheddu, no, issu puru giovanu improvisadori, fait su mutetu, fait su versu, fait fait totu, e tandus una dì si funt atobiaus Mateu cun Gigi aici po po brulla duas birretas e totu e ant cumentzau a provai unu pagheddu de ballu cantaus Gigi at scritu sa cosa chi cantaus cun Balla Sardigna est no seus in ehi ehi ehi e in Pirri e totu o no innoi in Pirri ehi ehi ehi Balla Sardigna in Pirri e custu it'est chi ddi nant Samuelli cun su pianoforti custu est de Scallepranu o no de Scallepranu Samuele Meloni si ddu scit ca deu seu mesu de Scallepranu e tui ses arratzau babbu miu no no deu Custu est sèmpiri in su fèstival, gei dd'eus arremonau oi, tra sardo e profano, calincunu ballixeddu puru gei nci scapat, ma che, tropu bellu, tropu bellu custu fèstival.
E furiaus narendi de Balla Sardigna. Bravus, cantu nci seis imoi giriotendi? Imoi seus dus annetus, seus friscus friscus. Discu non nd'eis fatu ancora? No, ancora no, 'onnia tanti feus Cancunu ballixeddu. Seradedda sa genti fais. Eh no no no gei nci seus. Ma non ndi scrieis o nd'eis iscritu ancora de cosa originali? No, allora Gigi scriit is poesias a ballu chi chi cantat Gigi funt totus suas, est improvisadori quindi custu custu donu ddu sfrutat in totu e po totu. Chi non ndi scriit issu intzandus nci ddu bogaus.
E seus diaici e cantat totu in Campidanu, totu ballus Gigi at. Eus Pigau custa custa 'ia e ddus canta totus in campidanisu.
Bellu bellu bellu. Ma tandus custu piciocu tui, ma si no ca ddu connosciast. E de vista de nomini giai. Eh. Poi no m'arragodu beni, poita ca funt piciocheddus, deu immoi seu tenendi certa edadi, eh. Nau atentzioni.
Quindi ses arrimau.
Arrimau. Issa, no va bè. Propriu oi seus fendi Casa Vianello, diaderus, ca essi a deu mesu dromiu, ma com'aghi ca m'at donau su su tumbu. E ma est giovuneddu meda custu piccioccu, però si bit ca in Silius ddu at, ite ti potzu nai, Arratza de de sonadoris si bidit ca mancai at pigau, cumenti sussedit, de famiglia. Dai però abarrat in disci. Bai e cicca, deu non ddu sciu chi arratza de sonadoris de Silius deu non dd'apu, però deu seu ignoranti, no non nd'apu connotu medas. a parti custu piciocheddu e atra genti. E s'atru chi ho nomenau, ma mancai is bixeddus siguramente imoi totu ddu spicullitat beni beni, dda depit biri totu de de chini at pigau, de calli arenzia, cumenti at incumentzau e imoi si dd'ascurtaus, eccu, s'at a scoviai totu totu totu, però a mei mi fait prexeri candu ddu at giovuneddus chi chi sonant. Va bè. Tanti est vispu cras. Va bè, i fixeddu de passientzia est tziu Preitza.
Est dromendisi Riccardo. Mega ti legat su sonnu.
Ma custa cosa chi at nau leva noa de Silius.

Est, ponendisi a sonai is sonus de canna puru, ddu est Salvatore Lallai, aici etotu cun su sonettu, sa.
Parenti de is Lallais de sa Cuncordia de Launeddas? No, no, no.
No, atrus Lallai. Is atrus Lallais.
E funti, e sonat su sonettu e sa fisarmonica. Bellu cussu puru. E sempri cun sa, cun su modu, nareus, a sa Fiorentinu Piras, poita ca comunque in bidda est sempri, est unu de cussus, de cussus modus chi si funti sempri connotus e portaus ainnanti. Eh, bellu.
Ascuta, ma lassendi su traditzionali, su repertoriu sardu, a tui ti praxint is amisturìtzius, u' pagheddu, jazz, world, new age, a mei mi praxit a sonai totu, candu est mùsica, candu est fata beni est sempri bella.
Bravu, bravu, su spiritu giustu. Est, est bellu totu, est bellu totu. Giustu.
E po baddadoris? Certas biddas funt con, tipu Collinas, funt connotas, portadas a nomini po baddadoris. Tui chi ses in su palcu, cumenti ddu bisi custu ballu sardu? Est torrendisi a istrantaxai unu pagheddu, ita naras? Nareus ca in is ùrtimus annus s'est abbastanza torrau a a imperai e totu e Est bellu, ci funt medas piatzas, sempri prenas. Tipu?
Gràtzias a Deus.
Collinas est una. Si, no, Collinas est una ed est una pratza chi si 'onat Chi poi est Forru in sardu, o no? Si, Forru in sardu.
In sardu est Forru. Si 'onat soddisfatzioni po mori ca est una piatza innui podis sfogai cun su ballu campidanesu.
Aspetta che seu liggendi. Saluti Ivo e Luca, una pregunta mi po tui, ma is piciocheddus de oi tenint interessu po is istrumentus traditzionali? Eh, tui fais puru cursus in sa scola e in is assotzius? Nicola de Serramanna, prima femu in Pirri, e andau ti ndi ses, mali as fatu.

Chi ti 'onat soddisfatzioni, ma Niceddhu nci at Creoni. nci at varias ateras biddas. La la ti 'olint. Gràtzias de is saludus. Passai ca si cumbidaus cosa frisca e bona. No nareis fràulas, Simpònia. E ma Simpònia chini però? No nareis fràulas chi no si ndi cumbidat. Gei ddui passaus a cumbidai. Ei ei no gei. Gei no si perdeus po cussa e tanti. Si feus una strissiada a sa torrada. Ma che, ma che.
Eh, baddadoris, no, ita femus narendi, po dònnia tanti si frimant. Eh, dònnia tanti si. Perdeus su filu. Tenint cosas de si domandai. Scientis, duncas, Mara, e ita chi at nau, s'arrocu? Mara, Sarrocu e poi, va bè, is atrus piciocheddus chi tengu in domu insoru. E fuaus chistionendi de su ballu, de su, de su ballu campidanesu, de su ballu in pratza. Ca est prus bellu, aici at nau. Eh, no, po mei, eh, poi a pessi de parti, ma... Eh, no, ma ddu nant is sonadoris, cioè, dd'at nau Miriam de Gavoi, no est chi siat de Campidanu, eh. Certu, certu, certu. Est prus dificili, mi ddu seu strupiende. Est unu ballu chi non acabat mai. 'olit imparau, studiau, provau, provau. Beh, issa est iscusada, no est su suo. E va bè, ci sta, comente a pessi deu in is atrus ballus. E giustu, e totu.
Dda saludaus a Miriam? E certu ca dda saludaus.
Saludi tengat. Ciau Miriam.
E totu pagau, obrigadu. Andat beni.
E furriaus narendi de de is atrus ballus, de de custus ballus in in pratza, ci funt varias pratzas chi ti 'onant custa custa soddisfatzioni innui podis sfogai unu pochinu Connoscint fintzas is sonadas de is launeddas, is sonadas Collinas est una bella bidda, innui ti podis permitti de ti esprimi, a longu puru poita ca si ddu istentant, is amigus de Forru si tratenint, si ddu istentant, si pigant a ostaggiu, it'est Santa Maria sa festa manna chi faint, ehi ehi ehi, Santa Maria, Santa Maria, ancora puru dda faint, donni annu, berus, ehi ehi, no no nci funt
ci funt ancora. E un'atra bidda nodia po sonadoris. Ehi ci nd'at medas. Prima in Campidanu ddu narant de Mara, de Pirri puru ddu narant. E de Pirri puru, a pessi de parti, ma a mei praxit a sonai in bidda in Silius, mi praxit propriu, mi 'onat una emotzioni diversa. Baddant sa genti. Ehi ehi ehi, baddant, teneus unu bellu pagheddu de de piciocheddas puru chi si podint, funt.
Poi in bidda de poetas puru. Dante e Riu, Nassiu Congiu. Dante e totu s'atrus.
Ddo'su saludaus. E certu.
A totus, a maistu Dante, a maistu Nassiu. Pluripremiaus, no sciu ita totu, eis apillendi premius. Ehi, candu depei fai totu custu. E ddus allogaus in bidda, asumancu cussus ddus teneus. Oh, duncas, ita ant scritu? Funt spaciaus, spaciaus su dinai po is saludus. De custu momentu tocat a si pagai. E tando si feus dinareddu puru poita. E genti atacada a su dinai, cumprendiu. Ita fiasta narendi? Si funt frimendi totus ora. No, de poesia furiaus chistionendi. De maistu Danti. Imoi est scriendi poesia Teresina puru, sa mulleri. E propriu de arratza seis. Bellu, est aici in dogna bidda. E tui andas foras. Eh no. Foras de Sardigna, eia, no, no, narendi. immoi su- nareu Poita s'urtimu- fa- sciu ca faint atobius de bal folk puru, S'urtimu via- s'esteru. s'urtimu viaggiu chi apu fatu futi a a Ginevra, impari a Mimmo Morello, a is atrus amigus, Salvatore Vinci e Bastiano Battaglia de sa Sicilia e sempri de sa Calabria, eus fatu unu unu bellu viaggixeddu in In Ginevra, poi seus andaus a a Lyon, però inguni furriaus rapresentanti de de musica traditzionali. Deu apu sonau launeddas e atra cosa, issus ant sonau zampognas e. Ma tui fais una serada a solu puru o no? De fai diaici, dipendit chi.
Sonas totu, totu is istrumentus, o ses sempri acumpangiau in cricca? Inguni apu rapresentau deu, ma nci fut s'ocasioni de de ddu de rapresentai deu varius strumentus, su sonetu, su su surritu, su is sonus de canna e is atrus

Cumplicateddu. No dd'ia messi nau. Eh.
Invece ses aici. Eh, bellu, bellu. Ascutta, ma custu ballu sardu segundu tue est cambiendi cun su tempus, is generazionis noas? Nareu ca. dd'ant cambiau, dd'ant arrispettau. Est sempri essendi una cosa chi andat a su passu cun sa.
Sa sociedadi e totu. Cun sa sociedadi e onnia cosa tenit su tempus suu. Podit nai, prima nci fut sempri una pratza chi podiat tenni sceti unu sonadori chi sonàt de

E prus totus is tzivilis, là, anca nosi scriint prus is messàgius. Saludat a totus. Luca, apu biu su videoclip cun su rapper Lord Jay, bellu meda Nicola de Nuràminis. Ah! Rapper puru ses? Eh no, deu no!
No ti sciemu rappadori. No, deu no. Aici ddi narat Doctor Dre, s'arrappadori.

vàrius piciocus chi chi E tui son sonast ca a apu in sonau in Launeddas, e in Launeddas, ah interessante. Duncas depu fai is saludus a custa amiga Manuela Fiori ca fiat in UK dexi annus in Inghilterra e immoi nd'est torrada, nd'est torrada innoi e est in mesu nostru torra in Sardigna e duncas ddi feus is augurius, beni torrada Manuela Est un'artista, fait traballu de gràfica multimedialis, ispereus in bonu po dònnia cosa Manuela. Beni torrada. Oh, poi depu mandai duus eventus, e de sa regia candu seis prontus mi ddus mandais e ndi chistionaus. E, insoma, su ballu sardu puru est cambiendi, sa musica sarda puru, gei, cumenti, Eh si, a bellu a bellu, senti ca ebbia, cumenti onnia cosa, poi, chi tocat fiat morta sempri a non no, cambiat prus. eh, certu, tocat sempri a no si scaresci de innui si Duncas, lassami presentai Spazi Aperti, custu est unu documentàriu chi ant fatu a s'acabbu de unu laboratòriu de giornalismu web e su dexeseti ddu presentant su traballu de is scientis, nareus, a is seti e mesu in su spàtziu Pira de Cuartu de via Brigata a Sassari. cun sa diretzioni de Paolo Carboni, Daniele Atzeni e finas de Maria Eleni Garau e Lucrezia De Cortes. Ddus saludaus a totus. Poi un'atru eventu puru, chi ddu teneus, Millu? Bellu bellu. Duncas, custu est Sardinia Archeo Festival, chi fait su Festival Micromondi, chi s'acàntiat archeologia, custu, s'anteprima su doxi, visitas guidadas, poi su trexi e su catòdixi faint cunferèntzias, atòbius, insoma, cuncordau in su, in su ghetu, in su ghetu de Casteddu. Duncas, eventus bellus, eventu bellus. Baxei ddoi ca funt bellus. Ita fiaus narendi, duncas, su su ballu est cambiendi, sa musica puru, senti ca ebbia, sighit a cambiai, ita ndi naras tui, ti praxit custa cosa, ndi faint cun su jazz, a mistura, insoma. M'est pràxiu fintzas a a sperimentai etotu e pentzu chi est giustu chi nci siat custa cosa, sentza 'e s'iscaresci però de innui de innui partit su totu. E quindi tocat sciri fai s'unu e s'ateru, sciri fai s'antigu, però a ddu ponni fintzas a. E Mateu Muscas etotu ndi fait, ndi fait. E Mateu puru est, at pigau s'antigu, dd'at fatu beni e poi si nd'est andau a fai s'ateru. Po non nai de Andrea Pisu, Vanni Masala, Fanta Folk. E totus is chi funt.
Bellu su nomini puru.
Partius de.
Fanta Folk est bellu. Duncas depeus torrai gràtzias finas a Antonella Puddu e Riccardo Pittau. Antonella cun Riccardu. Riccardu puru est unu chi isperimentat aici e totu. Eh si, Riccardu puru est unu chi est partiu de inguni.
Fait ballu sardu a trumba.
Nci ghetat sa trumba in mesu de totus is milli cosas, duncas est unu sperimentadori cussu puru. Issu puru at fatu.
Ma tanti est berus chi finas stràngius si nci funt ghetaus a sa mùsica sarda, po non nai de is fradis Mariani, Massimo Nardi e sa mùsica gei. Nci nd'at stetiu, nci nd'at, nci at apassionaus meda fintzas foras de sa. de sa Sardegna. Comenti dda bis custa cosa? Ti praxit? No, una bella cosa poita ca comenti a nosu si interessant, bis a mei mi interessat su, m'est interessau su repertoriu calabresu chi m'at fatu unu pagheddu ammachiai e calencun'atru at a essi ammachiau de su de su ballu sardu e de custa cosa. De custas cosas. Ascurta, progetus nous ita depis fai? No, progetus nous, imoi nareus ca seus cumentzendi sa stagionedda cun Balla Sardigna, teneus varius

Eh. De chi acabaus si tocat a. Si tocat a ciaciai. Si eus a pigai aria frisca. Si papaus pagu pagu cerexa. Ehi ehi a friscura. E si ascurtaus is cantadoris. E si passat.
Ascurta e custa cosa de de su sardu, poita tui ses cantadori puru. No, non seu cantadori. E citi·dì chi t'apu biu deu cantendi. Ehi ma si biu.
Candu mai at a essi. Però si unu bicherinu in prus ma ses. T'apu biu deu cantendi, duncas no fetzas. Mi praxit fintzas sa poesia improvisada campidanesa. E gei ddu sciu. E. Là ti 'olint. Saludi piciocus, gratzias po cussu chi seis faendi, un imprassu a Ivo e a Luca Riccardu Cuccu. Ah, ehi, Ehi, Riccardu. pentza·ddu, là. A Riccardu. Riccardu puru. A Ricca- Saludaus a issu puru. E depu benni a intervistai Riccardu Cuccu. Eh. E intzandus, poita Silius est una bidda de cantadoris, est s'urtima bidda de sa cantada campidanesa, gei ddu sciu. Eh, nari, eh, frotzis. Prus de cussu no Eh, andat. si, si, poi, gei funt.
Prus de, poi

Eus fatu unu cursixeddu, si iat imparau unu pagheddu. Sa metrica. Is metricheddas de totu sa cosa, cumenti fai unu versu, cumenti fai su. Ma su mutetu puru fais? No ddu fatzu. Su longu. No ddu fatzu, cioè longu ddu fatzu scrittu, ancora, poita ca non seu, non m'est mai capitau. Scrittu scrittu, e fintzas cantadori ses. Tocat a tenni atera conca, dda tengu po is sonus. Totu deu depu fai. Esatu, est impenniada inguni. Luca, gràtzias meda, nc'est passada, is contus funt bellus, però su tempus nci bolat, sighi diaici ca ses andendi beni. Spereus, gràtzias Ivo. Gràtzias a tui.
Cun totu is atrus si bieus sa cida chi intrat a si biri.